anyị mma mma nụ anyị agbakọkwa n'ụbọsị nke taata n'ama akụkọ ifo ka anyị gee akụkọ nke taa akụkọ ifo anyị nwere taata ọ tọkakwa o o nwere ike ọ bụrụ na ị nụgo ya n'ụdị dị iche iche mana anyị bu nke anyị wee bịa n'ụbọsị nke tata anyị wee sị gịnị gụchaa ntị gị bute oche na oge akụkọ ifo elugo ọ bụrụ na tata bụ ụbọsị izizi ị na-esonyele anyị n'ama akụkọ ifo a na n'ihe mmemme akụkọ ifo a biko gaa nene ihe ndị onyonyo niile anyị butegoro ebe a nụnwa gbakwuo mbọ ka ị binyere anyị aka mmasị n'ihe ndị onyonyo niile a maka na anyị ma na ha ga-amasị gị n'oge na-adịrọ anya nachighatakwa ka ị fụkwa ndị ọfụ anyị ga-edebekwa ebe a nụnwa tụsaa ya bụ ife onyonyo zigalụ ndị ọzọ ka anyị si n'ụzọ dị otu a wee na-akwanite asụsụ na omenana ndị Igbo ekenekwa m gị kene ife na-emele gị ife tata akụkọ anyị ga-akọ bụ maka ụmụ anụmanụ galụ ụta n'enuigwe

bụ ife galụ ya bụ ụta o wee bụrụ na ha akpakọba dọnụ gbakọọ na-atụ alo ka ha ga-esi ga ya bụ ihe ha wee nọkata ofu onye n'ime ha wee tụnye alo wee sị ka ha na-aga ụta na ọ ya-adịkwanụ mma ma ha kpọlụ mbe wee gaa ya bụ ihe kedu ife ha ji wee kwuo otu a maka na mbe na a ma ya ama n'obodo ụmụ anụmanụ ka ọgba egwu ọ na-agba egwu nke ukwuu ọ na-agba a sị na ọ na-agba anya eju ebe niile a na-enene ya ọ bụlụ ife nkiri ha wee sị ka a kpọlụ ya ka ọ dịkwa ka a na-eme na ha kpọlụ ya jee ihe dịka nnukwu ụta a a kalụ fa n'enuigwe ha dịka ndị si obodo dịka wee bịa ndị ụmụ anụmanụ wee kwe ya na ha ga-akpọ ya bụ mbe mana ofu ihe bụ ebe nsogbu dị kedu ya bụ ihe na mbe enwero nku dịka ndị anụ ufe ndị ọzọ kee ka ọ ga-esi wee luzikwa n'enuigwe ndị ọzọ niile enwegonu nku ha ga-ama ka ha ga-esi wee fegolu mana mbe kee ife a ga-eme ya e wee tụta alo wee sị na ha ncha niile ga-enye ya ofu nku ofu nku ofu nku ụmụ anụmanụ erika ndị na-efe efe ndị nnụnụ a ha wee sị mgbe onye ọbụla nyelụ ofu nku ofu nku ọ ma akwụsị ha ife mana ọ ya-enyelụ mbe aka ife ofu onye weta nke onye a nke a weta nke onye a nke a weta nke onye a enyechakwala ya bụ mbe nku ọ makarịzialị maka na ọ na-achasị o welu ọcha nke a welu nke onye ọzọ welu nke onye ọzọ welu nke onye ọzọ mgbe ọ gbakọjuru n'arụ ya ọ bụlụ ife nnene maka na a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ ha wee gaba agagidekwa n'e- n'ezi a sị ya mbe o ọ za a sị ya egwu anyị kwadolụ ị ga-agbalụ onye kalụ anyị ụta gbakene ya ka anyị fụ ka ọ ga- ọ ga-adị mbe ehunata o webe egwu a o webe egwu ọ ga-amasịkwanụ m ịgba ya bụ egwu mana ka anyị debe ya maka mbọsị ọzọ

mana elutebego n'eluigwe anakọta mbe sịkwa chelụkwa na o- na o nwere ofu ihe ọzọ fọnụ ha tụgharịa nebe ya o wee sị ya na ị mago na mbe bụ onye njenje o jeghalịgo ebe dị iche iche ọ gago ọtụtụ ụta dịkwa iche iche o nwere ike ọ bụrụ na ọ ganube nke eluigwe mana ọ gago ebe ndị ọzọ ha wee gee ya ntị n'ụdị na ọ ga-amago oje mba na ọ ga-amago ife dị na ya bụ ije wee sị ya na a na-aga ụdị ụta a na ọ na-adịkwanụ mma ka ndị mmadụ nwere afa a ga-eji wee wee zi ha ozi ma ọ bụrụ na o nwee ihe dị ka a kpọọ onye ọbụla n'afa ya ha sị o ka ha jebe ka ha welu ya bụ afa onye nke aza udene onye nke aza ọkwa onye nke aza ndụ onye nke aza ugo onye nke aza akpakịlịkpa onye nke aza nza onye nke aza ugolọma ha zasịa afa dị iche iche mbe na-eche ha nnọọ mana o nwere ịma ife o bu n'obi ha zaa nnọọ afa ha zasịa mbe wee sị ha o na ya nwa na ihe ọ ga-aza bụ gịnị unu niile o nwerọ ife ha chere na ya bụ ihe ha kwụ ya ọ gaba maka na ha marọ ife o bu n'obi o terozi aka ha banye na ya bụ eluigwe onye kalụ ha ụta wee mee gịnị nabatasịa ha sị ha nnọọ nụ o ha were oche ife olili ka na nkụ maka na onye ha jelu be ya o zuru ka e mee o wee bupụtebe

kpuchide ya bụ ihe sị na ọ ya nwa bụ ihe nwe ya ọ na ha anụrọ ka a kpọọ ya afa na a sị na unu niile nwe ya ụmụ anụmanụ echelụkwa sị na o nwekwanụ ike ọzọ ga-apụta ọ rapịa ebutekwa ọzọ a sịkwa nekwanụ ya unu niile o mbe eligolukwanụ ya ebute mmanya otu a ka e si wee megide iwe wee wee ụmụ nnụnụ niile a wee sị na ha ana na ọ bụrọ ife a ka ha bịara onye emela ọgọ na-emezi otu a ha wee sị na ihe a ga-eme bụ na onye pụba o welukwa nku ya naba maka na ụta ha jere abụrọzinụ ụta ọ bụrọzi ụta fa onye pụba ọ nalụ mbe nke o nyere ya onye pụba ọ nalụ mbe nke o nyere otu a ka ha ncha si wee nagide wee nakpọọ ya nku niile a ha wee felu wee naba mana mbe abụrọ anụ ufe ịna ana abụrụ okwu ọ bịa bụrụzịa na o lijusigo afọ afọ nri banyesie n'ebe niile ọ fụsịzịa ụna abụrụzi ọlụ o nwerọzinụ ụzọ ọzọ ọ ya-esi naa na-abụrọ ịtụpụ onwe ya na ya bụ eluigwe maka na ọ da efenụ efe otu a ka o si tụpụ onwe ya wee daa na ana werenụ azụ daa azụ ya wee tilisie tilisie ọ ya kpata ị fụ mbe nkolinkụ ya ahụ agbawasịa agbawa gbujisie egbuji maka na ada ahụ ọ dalụ mbọsị ha gara ụta n'eluigwe bụ ihe kpatara ya bụ ife ndị be anyị ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na akụkọ anyị kọlụ tata masịrị gị biko binyere anyị aka mmasị iji gosi anyị ka ọ dị gị n'obi o nwere ife ị mụta na ya bụ akụkọ detukwanụlụ anyị ka anyị gụọ ka ndị ọzọ niile fụkwa ka i si mụta ihe ndị ọzọ agwakwa anyị nke ha mụtara ka anyị wee na-amụkọ ka ụmụnne daalụnụ maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke tata anaa m ka emesịa